Cuirfidh mé tú i láthair ar dtús, báire, so tá a fhios ag achan duine go caidé atá ag dul ar aghaidh anocht, tá mise ag dul a bheith ag cur ceisteanna ar Chiara Ní É. Tá a fhios agaibh cheana féin gur file, gníomhaí, craoltóir í Ciara agus beidh muid ag déanamh plé ar chúpla ceist anocht, so tá a fhios agaibh nuair atá muid ag cur na gceisteanna. Agus beidh mise ag cur na gceisteanna, ach má tá ceisteanna ag duine ar bith eile ar Chiara, just stróic libh, ná fan orm chun cead a fháil nó a bheith ag an deireadh, just cineál de chomhrá a bheas ann fosta. So, Ciara, ar dtús báire cuirfidh mé an cheist ort, inis dúinn giota beag fút féin, so tú féin, do chúlra agus tú óg agus ansin tusa agus an Ghaeilge, inis dúinn faoin

shíneadh ná a bhí ar mo chlann ar fad mar níl Gaeilge ag mo thuismitheoirí. Bhuel, I mean, níl Gaeilge acu sa chaoi nach n-úsáideann siad Gaeilge ach cosúil le han-chuid Éireannaigh tá níos mó Gaeilge acu ná mar a admhálann siad. Bhí mé ar scoil like, nach Gaelscoil í um, agus ní raibh mé ar Ghaelcholáiste ach oiread ach tharla go raibh múinteoirí agam um, cineál uh, a léirigh dom saibhreas na teanga agus tábhacht na teanga freisin agus mar sin chuaigh mé go Coláiste Camais Nuair a bhí mé i mo dhéaga agus bhí sin an-tábhachtach dom, you know, bhí mé mar chinnire agus bhí mé mar phríomhchinnire ann agus tharla nuair a bhí mé 18 ag déanamh na hArdteiste gur thuig mé, bhreathnaigh mé, an rud a bhí feicthe agam ná daoine eile a bhí ar na cúrsaí Gaeltachta liom gur, you know, an-chuid den am na daoine a dhéanann go maith ag an nGaeilge, déanann siad go maith ag an-chuid rudaí éagsúla, you know, is, is mic léinn maithe iad ach chonaic mé go ndearna siad dlí agus leigheas agus rudaí mar sin agus nach ndearna siad aon rud leis an nGaeilge riamh arís. Agus mar sin roghnaigh mise Béarla agus Gaeilge ar an ollscoil agus rinne mé sin agus ó shin i leith like bhí an t-ádh orm mar tá an-chuid de mo chairde an-tógtha leis an nGaeilge so ní bhíonn aon leithscéal uaim a bheith ag úsáid na teanga agus tá mé ag scríobh i nGaeilge agus i mBéarla. le blianta anuas agus uaireanta bím ag cur cláracha i láthair do TG4 freisin. Ó galanta, iontach maith ar fad. So an raibh an raibh dúil agat sa cineál oibre seo i gcónaí? So cé nuair a thosaigh an suim seo agat agus ar spreag duine ar bith ar leith thú?
Yeah, is dócha. Bhí spéis agam i gcónaí riamh a bheith ar an ardán nó a bheith cineál ag cur rudaí i láthair, ach ní raibh an muinín agam nuair a bhí mé níos óige. Um, ní raibh mé mar stage school, stage school kid nó aon rud mar sin. um, b'fhéidir gur maith an rud é sin mar you know, nuair a théann tú in aois bíonn níos mó le rá agat agus tuairimí níos láidre agat. Um, so is dócha na daoine is mó a spreag mé ná like, I dtaobh na Gaeilge, like, daoine i saol na Gaeilge, tá, tá meon iontach ag an-chuid daoine i saol na Gaeilge rudaí a bhaint amach agus a dhéanamh agus, you know, tá an, an líne idir an pobal agus em, na daoine a chuireann rudaí i láthair an-tanaí ar fad agus bíonn muid ag meascadh, you know, in amantí bíonn tú sa lucht féachana, in amantí bíonn tú ar ardán ag imeachtaí éagsúla. Em, mar sin, is dócha just an meon sin a spreag mé, chomh maith le roinnt daoine, ach d'fhéadfainn an-chuid ainmneacha a lua agus an rud a tharlódh ansin ná d'fhágfainn duine éigin ar lár agus bheinn crosta liom féin. An-mhaith. Go raibh maith agat. Agus so anois labhraímid faoi na meáin shóisialta agus tá feicim tú ar TikTok Tá próifíl, tá tú mór le rá anois agus tú ar TikTok, go háirithe idir mé féin agus mo chairde, agus ar YouTube fosta, so inis dúinn faoi sin, cén uair a thosaigh tú sin agus cén dóigh ina mbíonn tú ábalta daoine eile a spreagadh chun bheith i láthair leatsa ar YouTube agus na físeáin sin? Ó, go raibh míle maith agat, tá TikTok an-spraíúil nach bhfuil like ar sin cúpla Cúpla mí ó shin just ní raibh mé ar TikTok agus b'é an t-aon ardán amháin nach raibh mé air agus just dúirt mé ok caithfidh mé just géilleadh anois agus thosaigh mé ag cruthú rudaí ach yeah thosaigh mé amach is dócha ar na meáin shóisialta ar Twitter ar dtús agus is deas sin mar is féidir leat kind of an tweet a leagan amach agus na focail ar fad a chuardach agus an gramadach a sheiceáil agus yeah. sula seolann tú é. Um, Ach tar éis cúpla bliain thosaigh mé cuntas YouTube mar mar a dúirt mé like bhí mé ag foghlaim Gaeilge ach theastaigh uaim na rudaí a bhí á bhfoghlaim agamsa a léiriú do dhaoine eile a bhí ar an aistear céanna so thosaigh mé sraith darb ainm What the Focal ina mbím ag míniú rudaí a bhaineann leis an nGaeilge agus na Gaeltachtaí agus saol na Gaeilge trí chéile. Em agus em bhí mise actually really bhí mé ag taifeadadh sin níos luaithe inniu, bhí mé ag taifeadadh clár faoi em Canúint na Rinne em ach bím ag déanamh cineál gach rud faoin spéir like tá spéis chraosach agam sa Ghaeilge so you know níl deireadh leis an ábhar a chruthaímse.
Yeah, cos bhí mise inniu, bhí mé ag labhairt le mo chairde agus dúirt mé go mbeidh mé ag labhairt leatsa anocht agus sheol mo chara ceann de na TikToks atá déanta agat faoi ainmneacha Gaeilge. Oh, Yes, sure.
agus dúirt mé go mbeidh mé ag labhairt leat anocht agus bhí sé ag rá, oh no way! Tá tú agus Kyler Hain é, agus dúirt sé, yeah, tá sé, tá tusa, tá saol na Gaeilge ag fás go háirithe mar gheall ar daoine cosúil leatsa agus tú ag spreagadh na po- na daoine óga seo agus na daoine le Gaeilge, cos in amanna tá sé deacair daoine óga a spreagadh you know ag an aois seo agus iad but nuair atá sé déanamh rudaí a bhaineann le gach duine tá siad like sásta bheith páirteach ann. Ah, Iontach maith. so cad é faoi eh, Aerach Aiteach agus Gaelach. Chonaic mé sin ar YouTube s'agat fosta, so inis domh faoi faoi sin fosta.
Yeah, Aerach Aiteach Gaelach, sin comharghrúpa ealaíne a bhunaigh mé fhéin agus cara liom darb ainm Eoin McEvoy. Um so is nuachainteoirí muid beirt, um you know daoine a d'fhoghlaim Gaeilge níos déanaí sa saol na nár tógadh le Gaeilge ach um chomh maith leis sin is daoine aiteacha muid agus úsáidtear an focal aiteach anois, is focal nua é so ait you know fadó fadó chiallaigh sé aisteach.

So meascán de nuachainteoirí agus daoine ó na Gaeltachtaí agus bhíomar cineál tar éis gréasán a chothú leis na daoine seo ach ní raibh aon ghrúpa cruthaithe againn. Mar sin in 2020 chuireamar an grúpa ar bun agus bhí togra againn in Amharclann na Mainistreach, an chéad togra a bhí againn le chéile. So tháinig go leor daoine le chéile, daoine a bhí leispiach, aerach, déghnéasach, trasinscneach, agus daoine a chleachtaíonns go leor cineálacha ealaíne freisin, you know, filíocht agus aisteoireacht agus gach cineál ruda. So sin Aerach Aiteach Gaelach agus táimid ag treabhadh linn ó shin i leith ar thograí éagsúla.
Iontach maith. Agus an mbíonn daoine páirteach? Cá bhfuil na daoine seo ina gcónaí? An bhfuil siad ar fud na tíre nó? Tá siad ar fud na tíre agus tá sé tá siad go hidirnáisiúnta freisin. Tá sé an-mhaith. Is dócha gur gur fhás siad fhás sé mar sin mar gheall ar Covid cé gur chuir Covid stop orainn in an-chuid bealaí Chabhraigh sé linn a bheith ag fás freisin. So tá an tá an Queercal Comhrá ann freisin, sin cineál grúpa pobail, daoine a bhíonns ag bualadh suas le chéile, mar a bheadh ciorcal comhrá ann ach tá siad queer nó cineál is allies iad. Ach tá an Queercal Comhrá ann agus tá Aerach Aiteach Gaelach ann agus bíonn, tá cúp, you know, tá go leor daoine atá bainteach leis an dá rud ach em bíonn sí, bímid ag tacú lena chéile, like nuair a chruthaíonn daoine in Aerach Aiteach Gaelach ealaín is minic go gcuireann daoine atá sa Queercal Comhrá spéis ann em agus tá baill den Queercal Comhrá le fáil ar fud na cruinne freisin. Yeah.
Iontach maith agus cad é an rud a dhéanann sibh plé orthu? Em, Bhuel an Queercal Comhrá bíonn sé ar siúl gach darna Aoine. Em, Ní bhímse aige chomh minic céanna em, is a bhínn le linn le linn na dianghlasála ach bíonn siad ag plé gach uile rud, bíonn sé an an em, spraíúil agus aon uair go mbím air bím ag gáire an t-am ar fad so just bíonn go leor spraoi spraoi leis sin. Is minic a mbíonn sé ag dul ar aghaidh go dtí a ceathair a chlog ar maidin.
I know, cos chaill mé an píosa sin agus sibh ag labhairt faoi mo cheangal idirlín ní raibh sé ag obair agus chaill mé tús ar deireadh an chomhrá sin. Agus ceist eile ar just cén aoisghrúpa atá páirteach ann? Tá sin suimiúil.
In Aerach Aiteach Gaelach? Em, Yeah. bíonn, is dócha go bhfuil gach duine Yeah, tá gach duine thar 18 atá páirteach. Níor phléamar riamh aoisghrúpa ach b'fhéidir, you know, bíonn sé níos éasca nuair atá gach duine thar 18 mar ní gá duit plé le, you know, tá sé difriúil nuair atá tú ag plé le daoine óga. Ach bímse agus Eoin ag caint in amantaí ag ócáidí do dhaoine óga, you know, ag tabhairt cainteanna do dhaoine atá aiteach, atá sna déaga agus daoine le Gaeilge ach go háirithe.
Iontach maith. Cos nuair atá daoine cosúil leatsa ansin ag déanamh plé ar na rudaí sin sílim go bhfuil sé níos fusa do dhéagóirí agus do dhaoine óga bheith oscailte faoin ábhar sin. Iontach maith ar fad. So, ag bogadh ar aghaidh ó sin, cad é, an bhfuil tú ag obair ar rud ar bith faoi ar leith ag an bhomaite, cad iad na pleananna atá againn amach anseo? Yeah, tá mé, tá mé an-sásta gur chuir tú an cheist. Em, so tá nuacht mhór agamsa féin agus ag Eoin, táimid ag obair ar thogra ollmhór, eh, léiriú a bheas ag dul, bhuel, ní bheidh sé ar stáitse, is léiriú de chineál éigin eile é, ach ní féidir liom níos mó a rá mar beidh sé bainteach, em, le féile mhór ealaíne i mBaile Átha Cliath ag deireadh mhí Mheán Fómhair. Um, ach táimid ag comhoibriú le daoine eile ón gcomharghrúpa Aerach Aiteach Gaelach um, agus dar ndóigh baineann sé le téama Aiteach agus beidh sé i nGaeilge agus um, yeah, tá mé ag súil go mór leis ach uh, más, fé, más maith le daoine má tá éinne ag féachaint siar air seo más maith leo coinneáil suas linn táimid ar Twitter agus tá YouTube againn agus um, beidh gach rud cineál fógartha ansin in imeacht ama
Iontach maith. Is maith liom do chur. Is maith an rud é gur chuir mé an cheist sin ort. Iontach maith. Agus luaigh tú ansin go mbíonn tú ag taisteal so luaigh tú cúpla áit ansin, a Chiara. An bhfuil deiseanna taistil agat mar gheall ar an post atá agat? An mbíonn tú ag taisteal ar fud an domhain leis an bhfilíocht nó cad? Yeah tá sé spéisiúil. Bhí tráth ann go mbínn ag taisteal. Tá sé deacair smaoineamh ar na laethanta sin anois, nach bhfuil? Ach Sea, bhí, I mean, tá, tá am caite agam i Philadelphia ag múineadh na Gaeilge, rinne mé Fulbright ansin agus bhí sé go hiontach, rinne mé cúpla gig i Nua-Eabhrac agus, you know, is iontach an rud a bheith in ann é sin a dhéanamh, tá an Irish Arts Centre ansin agus déanann siad rudaí iontacha ansin. Agus tá, rinne mé gig sa Bhruiséil do Gaillimh 2020 nuair a bhí an seoladh ar siúl acu. So like bhí cúpla rud ana like glam agam nuair a bhí mé ag rá liom féin wow cad tá ag tarlú le mo shaol like tá sé seo dochreidte. Ach is fada ó shin, you know, is fada ó tharla aon rud mar sin toisc go bhfuil muid sáinnithe sa bhaile. An rud deireanach a bhí mé ceaptha a dhéanamh ná gig ar Trafalgar Square i gcomhair Lá 'le Pádhraic 2020. Agus bhí mise chun a bheith ar ardán agus bhí mé ar bís agus cuireadh ar ceal é de bharr Covid. So, yeah. Ach tarlóidh sé arís. Yeah, b'fhéidir go mbeidh an deis sin agat arís. Iontach maith. So tá mé ag rith amach as na ceisteanna seo, níl mé ag iarraidh na ceisteanna céanna a chur ort arís is arís. An bhfuil ceisteanna ag duine ar bith eile ar Ciara ar na rudaí atá pléite againn cheana féin? Dúirt tú go raibh tú i do chónaí i gCiarraí agus tá tú ag bogadh go Gaillimh so cad atá ar siúl leis sin?
Go raibh maith agat Aengus. Sea, bhíos i gCiarraí mar go raibh mé ag éalú ó Covid so chuaigh mé féin agus grúpa cairde ann. Tá cónaí ar chara liom in Uíbh Ráthach sa Ghaeltacht ansin Agus tarlaíonn gur b'as an Ghaeltacht chéanna do mo sheanathair, ach fuair seisean bás sular raibh mé in ann really labhairt mórán. Ach braithim ceangal leis an áit agus you know tá sé go deas mar fós feiceann daoine mé sna siopaí agus deireann siad you know aithním thú agus tá sé is breá liom an ceangal sin. Ach bhíomar ansin faoin tuath agus bhog mé ar ais go Baile Átha Cliath mar gheall ar séasúr an tsamhraidh a bheith ag teacht isteach, mar sin ní raibh an teach ar fáil a thuilleadh i gCiarraí. Ach bhí mé ag iarraidh bogadh go Gaillimh agus thit sé sin as, thit an tóin as sin, bhí mé ag déanamh beagán oibre le dream i nGaillimh. Ach anois tá mé ag ceapadh b'fhéidir go mbogfaidh mé go Béal Feirste!

Tá sé deacair nuair a chuirtear ar an spota thú. Ok, no níl fonn orm seinm. Ok, b'fhéidir níos déanaí má thagann rud éigin chugam. Bangalore, Bangalore.
Um, Thaitin an ceann liom agus le m'iníon eh, a rinne tú faoi na DMs.
Ó, sea an he's just not that into you, an é? An é, ar an dtíana brú. You can't be DM Peter bhí sé an-mhaith b'fhéidir go bheith seantas. But tá ceist agam ort ó thaobh nuair agus tú i do bhean óg agus b'fhéidir nuair a bhí tú níos óige, nuair a bhí tú i do chailín cineál óg agus aerach, cineál cén, tá suim agam sa bhfáil amach cén comhairle a bheadh agat do chuid de na cailíní óga aeracha thart fán tír ar fad? Sa tír seo go speisialta, you know, áit, áit a bhfuil sé b'fhéidir dúshlánach go leor.
Is tá sé an-dúshlánach agus is dócha rud amháin a déarfainn ná gan a bheith ró-dhian ort féin, you know, ceapaim like domsa déarfainn sé go bhfuil mé dé-ghnéasach so ciallaíonn sé sin go mbeadh spéis agam i bhfir nó i mná like ní bheadh fhios agam ach chun an fhírinne a rá ceapaim go bhfuil mná beagáinín níos deise so is is mó is mó spéis a bheadh agam sna mná go hiondúil. Ach thóg sé blianta orm é sin ar fad a oibriú amach mar dar ndóigh You know, tógtar muid ag breathnú ar scannáin ina mbíonn fir is mná iontu, sin an méid, go románsúil agus ní fheiceann muid aon samplaí eile d'aon rud eile. Um, agus mar a deirtear faoi an-chuid rudaí, if you can't see it, you can't be it, you know? So, yeah. is fadhb, is fadhb í le, le hana-chuid mná, braithim, mar ní bhíonn a fhios acu conas plé le bean eile mar bíonn cineál na rialacha sa sochaí ann go gcaithfidh an an fear gach rud a dhéanamh agus kind of tuigeann tú conas plé le rudaí cos tá an script scríofa ag an sochaí cheana féin. Um, so I mean, tá sé sin ar fad an-roundabout ach an, an rud atá á rá agam is dócha ná like, má bhraitheann tú rud éigin id do chroí sin an rud is tábhachtaí. So má bhraitheann tú go bhfuil tú aiteach, tá tú, tá tú, you know, agus ná lig d'aoinne a rá leat nach bhfuil tú mar go bhfuil siadsan ag súil le rud éigin eile uait, you know. Is iomaí uair go mbíonn daoine ag rá liom like, you don't look queer, you know, níl, níl an chuma ort agus like, ag, bhí tráth ann i mo shaol gur chuir sé sin ag machnamh mé ar feadh coicíse a rá b'fhéidir nach bhfuil mé, b'fhéidir nach dtuigim mo mhianta féin ach no, ní thuigeann éinne do mhianta seachas tusa. Um, so sin an rud a déarfainn le daoine um, agus you know, tá sé go maith sa lá atá inniu ann tá an oiread sin daoine ar TikTok agus ar YouTube agus rudaí eile um, agus bíonn siad ag caint ar a saol agus you know, cabhraíonn sé go mór a bheith i dteagmháil le, le daoine mar sin ar an ar líne. Yeah. Mm-hmm. Yeah.
Cinnte. Agus an é sin an phríomhsprioc nó an phríomhaidhm atá agat, Ciara, cineál an teachtaireacht sin a thabhairt amach agus tú ag scríobh agus i do chuid oibre, an é sin an príomh. Em, yeah, tá sé spéisiúil, like, deirtear go bhfuil céatadán níos mó de dhaoine ina, den lucht LADTA, em, sa phobal ealaíne Like, ní hé go bhfuil gach duine atá aiteach ag cruthú ealaíne ach as na daoine ar fad atá ag cruthú ealaíne tá céatadán suntasach acu atá aiteach agus, you know, baineann sé sin le bheith ag déanamh iarracht ciall a bhaint as do shaol agus em, do bhealach fhéin a dhéanamh mar, you know, thuig mé nuair a bhí mé níos óige nach raibh na gnáthrudaí uaim. Ach cuireann sé sin ana-chuid castachtaí i do shaol mar dá mbeadh na gnáthrudaí uaim, ní bheinn ag scríobh, bheadh is dócha post agam agus fear céile agus páistí, you know, agus bheadh gach rud níos simplí ar shlí. I mean, tá castachtaí ag baint le gach cineál saoil ach, ehm, you know, nuair is gá duit aithne a chur ort féin agus do bhealach féin a dhéanamh, is dócha gur b'in, domsa ar aon nós, cuid den chúis go gcruthaím rudaí, ehm, mar Ní fheicim na rudaí sin sa saol so like braithim gur gá domsa na rudaí sin a chruthú. Go háirithe i saol na Gaeilge like bhí tráth ann go raibh mé á rá like you know cén fáth go scríobhaim i nGaeilge nó an bhfuil sé tábhachtach go mbeadh ábhar LADTA i nGaeilge ach em is dóigh liom go mór go bhfuil sé tábhachtach agus go dtuigeann daoine gur féidir leo em a bheith aiteach agus a bheith ina nGaeilgeoirí ag an am céanna agus nach dtagann an dá rud sin trasna ar a chéile.
Go cinnte. Agus sílim gur sin an rud, tú fhéin agus na grúpaí eile, cosúil le Kneecap mar shampla, tá na daoine cosúil libhse ag cuidiú leis na daoine óga mar in amanna mothaím fhéin agus muid anseo go háirithe sa Tuaisceart go bhfuil cineál dearcadh ag déagóirí ar leith gur rud sean-aimseartha in amanna an Ghaeilge. An aontaíonn sibh leis sin gur gur sin an chuma atá ar an amanna but tú fhéin agus na daoine cosúil Kneecap d'fhreastail mé ar scoil le Naoise so tá aithne go maith air but daoine cosúil leisean atá ag cuidiú leis an rud úr seo atá ag tarlú agus tá sé fíor fíor mhaith. Maith. An bhfuil ceisteanna ag duine ar bith eile?
An bhfuil ceisteanna ar bith eile agat? Is dóigh tá an-suim agam i do chuid filíochta is dóigh Ciara agus dáiríre níl eolas agamsa faoi chúrsaí filíochta. Tá mé just, you know, cén dóigh, cén dóigh, cad a spreagann thú, cén dóigh a chuirtear tús le

So bhínn ag scríobh dánta faoi, I mean, cad faoina scríobhann páiste? Faoi Nollaig, you know, faoi, bhí mé gafa le dul in aois nuair a bhí mé níos óige, so bhínn i gcónaí ag ag rá like, níl mé ag iarraidh bheith i mo dhuine fásta agus bheadh an-chuid dánta agam faoi sin. Ach em is dócha nuair a bhí mé ag dul in aois em gur thosaigh mé cineál ag scríobh faoi eh fadhbanna sóisialta nó em cineál éagóir sa tsochaí agus rudaí mar sin níos mó. Em Ach baineann sé sin leis an traidisiún den kind of an slam, an poetry slam nó an an cineál filíochta sin. Go minic bíonn sé cineál bainteach le social justice agus rudaí mar sin. Ach anois tá mé ag caitheamh níos mó ama just ag scríobh faoi rudaí eile a bhaineann le mo shaol pearsanta, ag iarraidh a bheith níos oscailte mar is féidir liom a bheith i bhfolach taobh thiar de na rudaí eile. Ach um, you know, má tá mé ag scríobh faoi faoi fadhbanna móra an tsochaí, you know, níl mé really ag dul i ngleic liom féin ach um, ach is dócha nach raibh mé really sásta é sin a léiriú os comhair an phobail go dtí le déanaí. Um, so sampla, is féidir liom dán a léamh anois um, atá Is dócha, mar shampla den chineál filíochta sin, b'fhéidir, a bhfuil mé níos oscailte dó anois. Agus ainm an dáin seo ná Iarmhaireacht. So, i mBéarla, like, níl aon Bhéarla ceart ar sin ach is focal é a fuair mé ón Duinníneach agus ciallaíonn sé the loneliness felt at cock crow. Ach is tháinig an focal chugam, chonaic mé, so bhí mé bainteach le grúpa, seo cineál, toisc gur chuir tú ceist faoi conas a chumaim dán, seo, léireoidh mé an próiseas ar fad faoin dán seo. Um an mbeidh mé in ann mo scáileán a roinnt? Ó nó tá sé disabled, an féidir, an ndéanfaidh mé, is féidir liom um tú a dhéanamh, host a dhéanamh díot, cuma leis, yeah. dhá soicind anois. Just 20 second little hold, let's see.

sé. So bhí dream sa Bhreatain Bheag a bhí ag eagrú togra dar b'ainm Triangle nó Triongl i mBreatnais agus an rud a bhí ann ná gur chuir siad ceist ar go leor filí dán a scríobh mar fhreagra ar shraith grianghraif. Agus seo roinnt de na grianghraif, is féidir liom kind of dul isteach níos mó ionas go bhfeiceann sibh iad. So tá capall ansin, tá bóthar ansin, like, just, tá siad go hálainn agus tá siad an-suaimhneach. Um, mm -hmm. Ach ansin feiceann tú an bhean, an bhean, an bhean. Agus is ise an grianghrafadóir freisin. Wow. Um, ansin Agus an ceann deireanach seo, sin an corrán gealaí. Má fheiceann sibh é sin. So léifidh mé an dán, is féidir liom an téacs a fhágáil ar an scáileán freisin. So basically thosaigh mé ag déanamh iarrachta dán a scríobh faoi seo agus bhí mé ag díriú isteach ar an tírdhreach agus ar na hainmhithe agus ar áilleacht na tíre. Ach bhí mé a' séanadh an mothúchán a bhí ionam a bheith a' scríobh faoin mbean agus an spéis a bhí agam sa bhean so ar deireadh bheartaigh mé a bheith ionraic agus scríobh mé dán faoin mbean agus seo an dán, Iarmhaireacht. B'fhurasta scríobh faoi chaoirib an chapaill is suaimhneas na tuaithe sa chlapsholas bog ná an bhean ina luí is a shlinneán fíneálta, cuar mealltach a droma, a cromáin, a com. Mianta mo chroí ní minic a rianaím ach músclaíonn a maise mo dhóchas liom. Is mé an corrán gealaí, a súil le bheith lán. Is caoinfhimneacht gan í taobh liom.

d'intinn intinne. Agus an bhfuil sin, an mbíonn sin ina chuidiú agus tú ag scríobh, cén dóigh a théann tú i mbun scríbhneoireachta de ghnáth? An bhfuil sé ina chuidiú na pictiúirí a bhíonn ansin nó cén stíl atá agat de ghnáth? Bhuel, rud amháin a thaithin liom go mór faoi sin ná thug siad na pictiúir dom agus dúirt siad liom go raibh ar an rud a bheith gonta mar bhí siad ag déanamh leabhrán beag as agus b'éigean dom cloí le rud eicínt ach So, mar sin, tá mé ag déanamh iarrachta níos mó de sin a chur i bhfeidhm i mo chuid scríbhneoireachta féin agus gan a bheith ag scríobh dánta atá cúig nóiméad ar fhad. Tá ceann agam atá like cúig nóiméad ar fhad, ceann like mór fada faoi mo chíocha, ach bhraith mé go raibh ar an dán sin a bheith fada. So, in amantaí, níl tú ag fanacht leis.
Tá sé suimiúil an rud a dúirt tú ansin, you know, agus tú ag scríobh agus ag rá an dán sin gur mhothaigh tú aontaím liom cineál gur nocht tú d'anam féin agus just chuir sé i gcuimhne domh um, nuair a bhíonn bhuel an scríbhneoir Colm McCann ag scríobh Colm McCann, Colm Tóibín

Yeah, caithfidh sé go bhfuil cineál trade-off really trom ann ó thaobh sin de. Yeah, tá sé, tá sé spéisiúil mar aithníonn mé sin anois go bhfuil mé beagán níos sine, like nuair a tharlaíonn domsa i mo shaol déanaim cineál mianadóireacht orthu ar mhaithe le saothar a chruthú astu agus is minic go gcuireann daoine ceisteanna ar scríbhneoirí an fíorscéal é seo? you know, an bhfuil siad bunaithe ar ar eachtraí a tharla. Ach an rud a deirim i gcónaí ná tá chuile rud a scríobhaim bunaithe ar eachtraí a tharla. Um, like, just cineál déanaimse na mothúcháin a bhí ionam a aistriú nó déanaim iad like, mura bhfuil mé á nochtadh glan amach déanaim iad a aistriú nó déanaim iad a shamhlú ar bhealach difriúil. Just i gcónaí ceapaim tá comhbhá ann leis an gcineál scríbhneoireachta or le gach cineál scríbhneoireachta, you know, caithfidh comhbhá a bheith agat. le le duine eile nó agus airímse go dtagann sé sin ar fad ó do mhothúchán féin. Mai. Agus goidé mar a mhothaigh do theaghlach agus do chairde faoin scríbhneoireacht ag an tús? Um, Tá sé spéisiúil tá saghas rud éigin cineál náireach faoi nach bhfuil go mbíonn tú ag scríobh like just mar mar rud tá sé chomh um, mar cineál mar a dúirt mé just tá sé chomh oscailte, tá tú really do do chur do do féin chur féin amach ansin cineál os comhair an tsaoil. Bhraith mise i gcónaí go raibh rud éigin cosúil le teacht amach mar bhean aiteach agus a bheith ag teacht amach mar mar fhile mar like is rud cineál bhraith mise go raibh sé cineál dáiríre a rá like ó is scríbhneoir mé agus ba mhaith liom go léifidh daoine na rudaí a scríobhaim ach níl fhios agam an mbaineann sé sin le bheith i d'Éireannach, you know, níor mhaith liom go gceapfadh éinne go bhfuil notions orm. Yeah. um, ach de réir agus mé ag dul in aois, like, braithim you know, tá, tá mé chomh buíoch gur féidir liom a bheith ag scríobh agus tá mé chomh buíoch sin go bhfuil go gcuireann daoine spéis ann um, agus like, is Is mór an onóir dom a bheith in ann é seo a dhéanamh agus tá mé ag dul i ndánaíocht mar tuigim go bhfaighidh mé bás lá éigin agus, you know, braithim gur chóir dom na rudaí atá le rá agam a rá anois. I mean, ní amháin gur chóir, is gá mar ní bheidh mé ag tar éis mo bháis. Cinnte. Ar do aghaidh.

Tá sé spéisiúil an rud a dúirt tú faoi Colm Tóibín mar dar ndóigh is rud amháin é dán a scríobh ach rud iomlán eile domhan a chruthú agus na carachtair a chur isteach ann agus ach chonaic mé agallamh le Doireann Ní Ghríofa le déanaí, you know, tá sise dochreidte maith agus an leabhar sin, A Ghost in the Throat, like, Tá sé ag fáil an-an-aitheantas ar fud na cruinne agus is breá liom é sin a fheiceáil. Ach an rud a dúirt sí ná ag roimhe sin bhí sí ag scríobh dánta den chuid is mó ach bhí páistí beaga aici agus ní raibh an oiread sin ama aici. Mar sin tá sé níos éasca dán a chur le chéile agus a chur in eagar agus a chur amach ansin ná úrscéal. Ach ceapaim de réir agus í kind of ag imeacht léi ag scríobh go raibh níos mó ama aici toisc go raibh na páistí ag dul in aois agus b'fhéidir go bhfuair sí tacaíocht ón gComhairle Ealaíon, rud a thug níos mó ama di suí síos ag an mbord agus na huaireanta an chloig a chaitheamh leis an leabhar. So braithim cinnte go bhfuil sé sin i gceist le mo chuidse scríbhneoireachta agus you know go mbímse ag scríobh rudaí gur féidir liom a dhéanamh Ní hamháin mar gheall ar chúrsaí ama ach tá sé sin ann mar dar ndóigh bímse ag obair ar chuid mhór rudaí eile seachas an obair chruthaitheach agus ach chomh maith leis sin just an fhoighne agus an cleachtadh, níl sé sin agam ach you know le rud níos mó a scríobh ach mar a dúirt mé tá mé ag scríobh léiriú beidh sé tríocha nóiméad ar fad le mo chara Eoin McEvoy agus beidh sé sin ag

Ar dóigh maith léi. An ndéanann tú rud ar bith eile, a Chiara? Seachas an scríbhneoireachta, an ndéanann tú rud ar bith eile? Yeah, bímse ag déanamh go leor rudaí difriúla. So tá mé cineál, tá mé lánaimseartha mar scríbhneoir, mar a déarfá. So tharla nuair a d'fhill mé ón Fulbright, you know, bhí mé ag obair mar mhúinteoir ar feadh bliana ansin, agus nuair a d'fhill mé just dúirt mé liom féin, you know, tá sé chomh maith agam díriú isteach ar na rudaí a thaitníonns liom ar feadh bliana agus féachaint cad a tharlaíonn you know so um, rinne mé sin agus tharla go raibh mo céad uh, deis agam bheith mar láithreoir teilifíse agam an bhliain sin so rinne mé clár darb ainm Tabú um, agus bhain sé le oh. cineál cibearbhulaíocht agus uh, stuif ar líne bhí sin ar TG4

Iontach agus cá raibh tú i mBéal Feirste? Bhí mé sa Chultúrlann dar ndóigh agus chuamar amach go go Raidió Fáilte, bhí mé ag caint le Somhairle so thug John Boy turas timpeall na háite dúinn agus bhí mé ar Bhóthar Seoige freisin agus bhí sé sin ar fheabhas. Yeah so.
Ar dóigh. Agus nuair atá tú ag teacht anseo le bheith i do chónaí, má tá tú ag iarraidh a bheith i do chónaí sa cheantar sin ar Bhóthar na bhFál agus ar fad na háite sin? Cinnte, bhí mé ag caint le cara liom, Niamh, agus dúirt sí liom gurb é sin an áit, I mean, sin an áit a raibh mé ag breathnú air ar aon nós toisc nach raibh mé really i gcodanna eile de Bhéal Feirste riamh cheana. Ach yeah, sin an áit a bheas mé, cinnte.
Ar dóigh, sin an áit is fearr i mBéal Feirste. Chiara, luaigh tú ansin you know nuair a tú glacadh bliain amach agus then tháinig deiseanna agus bhí mé ag déanamh iontais you know bhí mé ag déanamh iontais níl barúil agam like deisceart na hÉireann an bhfuil mórán tacaíochta tugtha do ealaíontóirí nó An dóigh leat dá mbeifeá i do chónaí abair Stáit Aontaithe nó i Sasana nó sa Ghairmis? Fiú níl fhios agam an mbeadh an mbeadh tuilleadh tacaíocht stáit ann nó tuilleadh tacaíocht ó na institiúidí éagsúla ann? An bhfuil tú cineál ag ag snámh in aghaidh an srutha anseo? Níl fhios agam, caithfidh mé a rá, like, is dócha, Bhí an t-ádh orm an bhliain seo caite fuair mé ról iontach mar scríbhneoir cónaithe le DCU. Mar sin bhí rud éigin cineál seasta agam agus like don bhliain a bhí ann bhí an t-ádh dearg liom go raibh, gur thuig mé go raibh sé sin agam agus go raibh mé in ann a bheith cineál ar mo chompord leis sin. Ach fuair mé Agility Award ón Arts Council so cad é sparánacht lúfaireachta an Ghaeilge a bhí air sin agus b'in le píosa Gaeilge a ullmhú don amharclann so sin an píosa a bheas agam san Fhéile Mhór ag deireadh mhí Mheán Fómhair. Rud a chiallaíonn gur féidir liom beagán ama a chaitheamh leis sin agus nach bhfuil mé róbhuartha faoi airgead. I mean, ní raibh ann, cad a bhí ann, €5,000 ach like tá sé sin ar fheabhas. Is iomaí uair go raibh mé ag ullmhú rudaí gan aon phá agus ansin, you know, cuireann tú do chroí is do anam istigh iontu ach bíonn costas leis sin, you know, i gcónaí.

Ní raibh aon chúis a bheith i mo chónaí anseo agus sin an fáth gur imigh mé liom go Ciarraí ach you know tá rudaí iontacha ag tarlú i mBéal Feirste, tá fuinneamh sa chathair agus yeah ba bhreá liom, like sin an fáth go bhfuil mé ag bogadh ann chomh maith leis an gcíos a bheith níos ísle. Like is féidir liom bogadh áit ar bith a bhfuil íos, cíos íseal ann, like d'fhéadfainn dul go Contae Liatroma ach you know tá beocht, níos mó beocht i mBéal Feirste b'fhéidir.
Yeah, cinnte. Agus beidh neart deiseanna ansin duitse chomh maith agus beidh an t-ádh ar lucht Bhéal Feirste fosta na cosúil ansin chomh maith. Ar mhagadh. So, duine ar bith eile, tá muid, tá sé deich i ndiaidh a hocht anois, so tá muid ag gabháil tús a chur leis na ceisteanna i gceann cúig bhomaite má tá ceisteanna ag duine ar bith eile, seachas mé féin saoime.

ponc wordpress ponc com agus cuirim an chuid is mó de mo chuid gluaiseachtaí in airde air sin. Like, you know, an ciall atá le blog ná web log agus like, literally sin an rud a bhíonns á dhéanamh agam is log é den obair a bhíonns ar siúl agam mar úsáidimse é níos déanaí le mo CV a líonadh isteach nó coinním gach rud ansin. Ach má bhíonn éinne ag iarraidh coinneáil suas le aon rud atá ar siúl agamsa nó ag Aerach Aiteach Gaelach um, déanaim iarracht é a chur in airde ansin agus beidh suíomh aerach aiteach gaelach ponc net le seoladh go luath agus beidh sonraí air sin de na baill ar fad agus na rudaí atá ar siúl acu agus tá go leor leor ar siúl ag ár mbaill. So ní féidir smaoineamh ar aon lena.
See agus tú ag toiseacht amach um, leis an stuff seo, an raibh tú ag dúil leis an méid tacaíochta atá agatsa anois, ar shíl tú go raibh tú ag dul a bheith chomh mór seo nó? Um, le Aerach Aiteach Gaelach, um, just chuir sé iontas an domhain orm agus um, like, tá mé chomh bródúil as. Agus is breá liom a bheith ag comhoibriú le, le Eoin McEvoy freisin mar Nuair atáim ag déanamh rudaí liom féin, you know, uaireanta bheadh cineál lagmhisneach ort or nó ní chreidfeá gur féidir leat rudaí a dhéanamh ach nuair a bhíonn tú le duine éigin eile, you know, is féidir libh malartú agus bíonn fuinneamh ag duine amháin lá amháin nó ag an duine eile agus cabhraíonn Eoin liom cinntí a dhéanamh agus cabhraím leis. Umm so caithfidh mé a rá is is breá liom a bheith ag obair leis agus umm tá mé súil a bheith ag déanamh níos mó i gcomhpháirtíocht le daoine eile amach anseo.
A Ciara, nuair a chuir tú, nuair a chuir tú tús le, le REIC sa chéad dul um, dul síos, cén, cá as a dtáinig an, an smaointiú sin? Cad a spreag duit tús a chur leis? Um, tá sé, tá sé spéisiúil. Bhí mé tar éis beagán filíochta a dhéanamh ag uh, Electric Picnic sa, sa Phuball Gaeilge. Um, Agus ansin bhuail mé, so bhí mé faoi thionchar Shéamuis Barra Uí Shúilleabháin agus Marcus Mac Conghail freisin. Is tá leabhar nua ag Marcus anois darb ainm Spásas, sé fíorspéisiúil agus turgnamhach agus difriúil. You know, bhí mé ag gáire agus mé á léamh, so is teist maith é sin do haon leabhar filíochta. Ach déanann Marcus rudaí an-spéisiúil ar an ardán like is ealaíontóir amach is amach é agus bhí mé tar éis é a fheiceáil ag IMRAM um, an féile litríochta Gaeilge sin agus um, ag Electric Picnic féin um, agus bhí mé ní raibh mé riamh tar éis Séamus Barra a fheiceáil beo an raibh b'fhéidir go raibh uair amháin ach ní raibh mé tar éis labhairt leis fiú so um, an rud a mm. tharla ná fuair mé bhí mé ag labhairt le stiúrthóir féile i mBaile Átha Cliath darb ainm the Five Lamps Arts Festival. agus dúirt sí go raibh spéis aici oíche dhátheangach a eagrú dá mbeadh spéis agamsa é a dhéanamh. So bhí mé sásta é sin a dhéanamh. Bhí mé i mbun i mbun máistreachta an t-am sin i UCD i Scríobh agus Cumarsáid na Gaeilge agus bhí mé ag smaoineamh níos mó is níos mó gur mhaith liom em, níos mó a dhéanamh leis an teanga mar bhí mé ag scríobh cineál slam i mBéarla agus bhí mé á scríobh i nGaeilge ach ní raibh a fhios agam cén áit le dul leis i nGaeilge. Em, so thosaigh mé an oíche em, agus cheapas b'fhéidir gur once off a bheadh ann. Eh, so em, b'in é. Thug, eh, chuir mé REIC air toisc an dán le Somhairle MacLean, Reic Anama. So file mhór, file mór ón, ó Albain é Somhairle. Tá an-ghaol aige le hÉirinn, dar ndóigh, freisin, agus bhí mé tar éis staidéar a dhéanamh air agus mé ar an ollscoil, ach thaitin an focal sin reic liom. Bíonn sibhse á úsáid níos mó ó thuaidh, reic, rud a, rud a dhíol nó rud a, yeah, reic. Yeah, reic uisce. Cad é? Cad é?

WRECK i mBéarla. Oh yes. Agus chomh maith leis sin thaithin sé liom, like, bhí an- bhí sé foirfe mar fhocal mar thaithin sé liom freisin mar tha- bhí mé ag iarraidh fáilte a chur roimh gach cineál duine atá ag scríobh i nGaeilge, fiú má tá siad buartha that they'll wreck the language, you know, like, fucking gramadach. Em, agus chomh maith leis sin, Níl aon fada ar an bhfocal mar thuig mé go mbeadh fadhbanna agam dá mbeadh fada ar an bhfocal. So sin an t-ainm so tá mé really ag dul síos poll coinín anseo ag caint faoi ach tharla an chéad oíche in Áras na Scríbhneoirí i mBaile Átha Cliath agus tháinig seasca duine Agus like do léamh filíochta i mionteanga tá sé sin dochreidte. Like agus léirigh sé gur féith sa bpobal agus ina dhiaidh sin go tobann bhí orm REIC a chur ar siúl go rialta ach bhí mé, tá mé chomh sásta gur tharla sé sin mar cheangail sé mé leis an bhfilíocht agus leis an bpobal seo i mBaile Átha Cliath agus really cineál

Yeah so sin a bhíonn i gceist leis bíonn bíonn open mic ann um so bíonn cineál oícheanta éagsúla agam in amanntaí má tá maoiniú agam nó má tá má táim á eagrú mar chuid de fhéile is cineál ócáid um eagraithe a bheas ann agus beidh mé féin agus í uilig páirteach ann ach ansin in amanntaí ní bheidh ann ach mise ag rá le gach duine tagaigí chuig an Conradh Dé Máirt agus déanfaimid REIC agus tiocfaidh daoine agus tiocfaidh siad ar ardán agus beidh sé sách neamhfhoirmeálta. Bíonn an dá rud ann ag brath ar an ócáid. Agus thosaigh mé oíche bunaithe ar thosaigh mé comórtas an bhliain seo caite bunaithe ar slam Liú Lúnasa i ndáiríre mar chonaic mé go raibh deis ann cineál just is dócha ardán a thabhairt do dhaoine rudaí a chruthú agus a chur amach agus fuaireamar iontrálacha ó fud fad na hÉireann agus cúpla ceann ó thar lear freisin mar sin leanfaidh mé ar aghaidh leis i mbliana freisin.
Agus sin ar líne, Ciara?
Sea, comórtas, toisc nach rabhamar in ann like aon rud a eagrú. So ní bheidh, ní bheidh sé ar an dóigh chéanna leis an slam. Is cineál comórtas físeán é agus sa chaoi sin like kind of bhí mé ag iarraidh go ndéanfadh daoine an-iarracht leis an bhfíseán chomh maith leis an dán freisin, you know, go mbeadh an an dá rud ag obair as lámh a chéile. Mar ceapaim, you know, tá an-chuid féidearthachtaí againn leis na meáin agus tá níos mó ag gur féidir leat a dhéanamh ná díreach bheith os comhair scáileáin. You know, is féidir leat cineál scannán de shaghas eile a chruthú freisin. Agus, agus, um, I mean, níl, so níl so, I mean, de réir cosúlachta, um, so, ha, de réir cos an bhfuil sin agam ceart, tháinig do chéad, uh, um, thosaigh tú um, leis an saol filíochta, leis an focal labhartha, níos mó ná an focal scríofa bhfuil sin, agus níl a fhios agam an fíor sin, B'fhéidir ná but agus déarfainn go bhfuil siad iad difriúil fosta. Cineál an focal Oh, is ea sin cinnte. cosúil le amhrán cineál a chanadh you know agus ní ionann sin agus an focal Mm. scríofa.
Yeah, aontaím leat, Emer. Like, tá i bhfad, like, nuair a- nuair a fheicim dán a chuirfinn i láthair ar ardán go hiondúil, nuair a fheicim é ar leathanach, bíonn an-chuid nach bhfuil le léamh ón dán féin ach yeah like uaireanta déantar scoilt idir like a page poet and a stage poet you know tá difríocht ann agus uaireanta bíonn daoine ann a cheapann go bhfuil ceann amháin acu níos fearr ná a chéile so bíonn daoine ag ceapadh go bhfuil cineál ard-réim ag baint le page poetry agus go bhfuil stage poetry níos ísle ach go mbíonn níos mó daoine ag breathnú ar stage poetry agus agus so just tá na cineál steiréitíopaí sin ar fád ann. Um, cuid den fáth gur thosaigh mé REIC agus go bhfuil spéis agam san fhilíocht ó bhéal ná ceapaim go bhfuilimid ag dul i dtreo an fhíseáin sa saol seo agus is breá liom físeáin agus you know bhí tráth ann gur cheap mé go raibh sin cineál gur drochrud é agus go raibh go raibh sé níos measa mar a dúirt mé ná an an fhilíocht ar an ar an leathanach ach anois like you know scríobhaim rudaí áirithe a bheadh níos fearr ar leathanach like an dán sin iarmhaireacht kind of maireann sé ar an leathanach Ach fós is fearr liomsa iad a chur i láthair so b'fhéidir just gur maith liomsa a bheith ar ardán ach braithim gur féidir leat níos mó a dhéanamh leis. Ach cinnte, like, bíonn daoine ag rá nach léann daoine óga leabhra a thuilleadh agus ach bíonn siad ag féachaint ar fhíseáin so, you know, in amannaí caithfidh tú bualadh leo san áit ina bhfuil siad.
Cinnte, tá sé fíor, ciall leis sin.
Agus bíonn daoine ag léamh leabhair ach ní an méid céanna daoine is dócha.
Go háirithe daoine óga.
Agus an mbíonn tú, an mbíonn tú ag canadh, like an bogann tú anonn go dtí an, an, an,

bhíodh siad ag roinnt leaba agus bhí agus dúirt nuair a fuair Bríd bás, bhí Bríd níos sine agus nuair a fuair sí bás bhí Darlúdach ag iarraidh bás a fháil léi ar an lá céanna ach dúirt Bríd léi caithfidh tú fanacht ar an domhan bliain eile. So d'fhan sí ar an domhan bliain amháin eile, sin an méid, agus fuair sí bás ar an 1ú lá Feabhra an bhliain ina dhiaidh sin. So actually Lá le Lá Bríd Lá le Bríd agus Lá Dharlúdach atá ann an dá an tá an bheirt bainteach leis an lá sin. So dar ndóigh nuair nuair a d'fhoghlaim mé sin shamhlaigh mise gur grá rómánsúil a bhí eatarthu. I mean bíonn daoine ag rá nach ea ach umm I mean braithim go bhfuil sé an-soiléir. So, scríobh mise dán, or scríobh mé amhrán faoi sin agus scríobh Aoife Ní Mhórdha, ball eile de Aerach Aiteach Gaelach, scríobh sí an ceol agus rinneamar taifead air, I mean, ónár seomraí le linn Covid, so níl an taifead chomh iontach céanna is a d'fhéadfadh ach tá mé an-bhródúil as sin agus tá sé ar fáil ar YouTube i nGaeilge agus i mBéarla.

Cá háit a bhfuil sin ar fáil a Chiara, cá háit a dtiocfadh linn teacht ar sin. Bheadh sé ar YouTube ceapaim go bhfuil sé tá an ceann tá ceann i mBéarla ar YouTube de Liverpool Irish Festival so scríobh mé dóibh é ach tá an ceann eile ar mo YouTube féin. Oh right. Yeah.
Okay. Cad é an teideal atá ar sin arís? Amhrán Dharlúdach. Scríobhfaidh mé é sa chat b'fhéidir. Yeah, bheadh sin ar dóigh.

Tá fear maith aige so bhí sé sé ag caint ort inniu is bhí sé rá 'Oh my god is breá liom Ciara is maith liom tú Béal Athair' but tá sí gaelach anocht so yeah í fhéin so tá muid i ngrúpa comhrá tá muid ag dul go Tír Chonaill amárach. Oh go leor leo. Beidh mé ag caint you know déarfaidh mé léi faoin agallamh seo agus beidh sé á chur ar Facebook just ní raibh an deis aici bheith anseo anocht ar an drochuair.

Níl fhios agam an raibh sé ann sa cut deireanach ach tá fhios agat conas mar bhíonn sé, déanann tú taifead ar lear mór rudaí agus ní bhíonn siad ar fad sa chlár. Ard bhean.
So an féidir liom ceist a chur an féidir liom ceist ghasta a chur tú cén dóigh a bhfuil aithne agaibh an bheirt agaibh ar a chéile, Angus, agus Ciara tá fhios agam go raibh sibh le chéile i Philadelphia, but an raibh an raibh imeacht ar siúl nó an bhfuil Tú baint, bhfuil tú féin bainteach leis an saol Gaelach i Philadelphia, Angus? Bhuel, yeah, tá, um, tá grúpa anseo uh, Daltaí na Gaeilge, uh, you know, so tá bunaithe i Nua-Eabhrac agus, agus New Jersey, uh, agus so Sadell, bhuail mé le Sadell uh, ann freisin, agus Bhí fear sa grúpa sin, Jerry, Jerry Sweeney agus bhuail mé leis agus bhí sé ag ag auditing an course le le le Ciara agus uh, so um, um, bhuail mé le le, le Ciara uh, i, i, i Philadelphia so um, you know, tá, tá, tá grúpaí éagsúla anseo sa, you know, san Oileán Úr, grúpaí i gCeanada agus grúpaí i, you know, i ngach áit agus, you know, tá, you know, líonta ann, networks agus, you know, bhuail daoine le le you know le le chéile ó am go ham. Agus an rud ehm suimiúil leis an an an Covid agus an an dianghlasáil you know bhí bhí bhí a lán níos mó ehm eachtraí or imeachtaí eh ar siúl ar líne. So bhíomar in ann teacht le chéile níos mó ná ná riamh. So bhí sé sin go deas so sin you know ceann de na na na na rudaí eh maith leis an an an ehm an bliain seo caite. B'fhéidir an t-aon rud maith leis an bhliain but you know so you know tá a lán daoine ag ag ag well ag you know ag déanamh you know ciorcal comhrá ar líne you know agus tá siad in ann teacht le chéile you know tá gá ceardlanna agam sa seachtain le daoine éagsúla so tá agus you know táim ag baint úsáid as Conradh na Gaeilge i Londain tá Nuacht Mhall acu just podchraolta cúig nóiméad gach seachtain ach táimid ag caint faoi agus ag dissecting leis you know níos mó ná uair leis an an thing but táimid ag baint úsáid as mar cluastuiscint so acmhainní cluastuiscint agus tá you know tá mo cheardlann ag déanamh táimid ag éisteacht leis gan é a léamh agus tá you know

Agus tá súil agam go gcoinneoimid cuid de, you know, go mbeidh imeachtaí fiú nuair atá siad ag tarlú sa bhfíorshaol go mbeidh cuid cuid de ar líne nó gur féidir le daoine teacht isteach ar líne mar ba thrua, you know, an pobal ar fad a chailliúint amach anseo.
Yeah. Okay. Yeah. Yeah, yeah, yeah, dúinn na nascanna agus na an caidreamh seo a dhéanamh tá sin fíor, yeah. A Chiara bhí tusa ag rá go bhfuil tú ag glacadh cúrsa i nDún Phádraig agus níl duine ar bith ann ó Dhún Phádraig, Co. an Dúin, tá chuile duine ann ó Londain agus.
Wow. Agus an Iodáil, Meiriceá, yeah, sure dóigh. Agus seo Damien ansin, sílim ó Canada ansin, sílim go aithnimse Damien ansin ó Canada. Yeah, tá sé iontach iontach suimiúil, so tá súil agam mar a dúirt tú a Chiara go mhairfidh sé. Agus tá súil agam a Chiara go go go mbeidh tú linn agus tú i dtuaisceart na hÉireann anois go go mbeidh deis againn rudaí a dhéanamh libh anseo i gCaiseal Uilleann.

An bhfuil le duine ag an Bhíteagal teachtaireacht cur chugam? Yeah, but why, yes, uh, so but why then actually, well, ár mbuíochas a thabhairt uh, duit a Chiara, bhí sin go hiontach iontach suimiúil, an, an suimiúil agus tá mé ag dúil le, le a, a, ais, éisteacht leis, an, leis an taifead seo ar fad. Agus, agus a Chiara abhus, go raibh maith agatsa bheith i do chathaoirleach, bhí seo galanta, an dá Chiara a bheith againn anocht. agus go raibh míle maith ag chuile duine. Chuile duine a bheith páirteach, galánta, you know, mar dúirt sibh, ón fud fad an cruinn, tá sé just gleoite. Um, lena chois sin fuair muid um, maoiniú ó uh, an Community Foundation chun um, an fhéile ar fad a chur le chéile agus ó Fhoras na Gaeilge ar ndóigh agus ón Chomhairle Áitiúil Comhairle um, an tIúr an Mhúrn agus an Dún. Agus beidh imeachtaí eile ar siúl amárach, tá dianchúrsa ann amárach, tá caint faoi Chlann Líonta anseo thart fán cheantar Chaisleán Uidhilín ón tríú aois déag go dtí an cúigiú aois déag, Clann Mhic Aonghusa. Agus oíche amárach beidh Pop-Up Gaeltacht ann, má tá duine ar bith i gceantar Chaisleán Uidhilín beidh.

Beidh rud ar Facebook ar tráthnóna Dé Domhnaigh, beidh Doimnic, so beidh físeán seolta, so ní bheidh sé sin beo but beidh sé seolta ag a hocht a chlog ar an Domhnach le Doimnic Mac Giolla Bhríde agus beidh sé ag labhairt faoina chuid saothar féin fosta agus an rud atá sé ag obair ar faoi láthair. Agus bhí an oiread sin rudaí ar siúl i rith na deireadh seachtaine nár thóg muid ar fad é uilig a bhrú isteach in aon deireadh seachtaine amháin so beidh ceardlann agus beidh sin, ceardlann cócaireachta, ag tosnú i mí Meán Fómhair ag Josephine Dunbar agus ar ndóigh just gabháil siar ceardlann eile, beidh ceardlann Zumba ar siúl ag Mícheál Ó Coigligh ar an Domhnach. So an-chuid imeachtaí agus ceardlann yoga fosta ar siúl, níl sé rómhall chun clárú le haghaidh sin.
ar dóigh. Ok bhuel Éimear go raibh míle maith agat féin tá sin le rá agus níl aon cuimhne ar sin ar chor ar bith go raibh maith agat. An bhfuil ceist ag duine ar bith eile ar Ciara sula n-imíonn muid nó?